Anuraidh bhí diancheisteanna á chur ar fhoireann na Gaillimhe agus foireann Chorcaí tar éis dóibh ísliú céime a fhulaingt go Roinn 2 sa tsraith Lidl. Tá an dá fhoireann ar bhóithre leasa arís ó thús na bliana agus beidh siad ar ais i Roinn 1 an bhliain seo chugainn. Cioca den dá fhoireann a bheadh ag ceiliúradh le corn? Bhí Mícheál Ó Drisleáin agus Rhona Ní Bhuachalla i bPáirc an Chrócaigh don cheann seo. Agus idir an dó chas na foirne seo I gcoinnibh a chéile sa Tulach Mhór i gcluiche leathcheannais na hÉireann anuraidh, lámh in uachtar ag an nGaillimh ach briseadh croí sa chluiche ceannais agus Corn Brendan Martin dulta chun na Ríochta. Deis anois ag Corcaigh oscailt í, b'fhéidir go bhfuil seans ar scór an ceann san íseal agus tá an cúl ag Corcaigh, Katie Quirke. Ag an deireadh bhí oscailt í ansan, dhein sí ruathar iontach tríd agus ag an deireadh tá an chéad scór tagtha, cúl ag Corcaigh agus Quirke agus tús iontach ansan. Yeah, tús iontach agus cad é mar críoch iontach ó Katie Quirke ansan, an imreoir is dainséaraí i mo thuairimse atá ag foireann na Corcaí. Deireadh seachtaine ana ghleithireánach ar fad ag roinnt d'imreoirí Chorcaí. Deacair é a dhéanamh ag an leibhéal is airde agus caithfidh tú ana chreidiúint a thabhairt dóibh. Seo Corcaigh arís. Smacht go maith ansan ag Laura O'Mahony. Sa chúinne. Corcaigh ag úsáid leithead na páirce anseo i bPáirc an Chrócaigh. Ana-aclaí. Obair mhór déanta ag an mbainisteoir nua Joe Carroll i mbliana agus iad sleamhnaithe tríd. B'fhéidir go bhfuil oscailt agus deis ar chúl eile ansan Corcaigh fós dul agus ag an deireadh chaith sí dul thar n-ais, brú ar an nGaillimh agus ag an deireadh tá sé sin oibrithe thar an trasnán lena dorn ag Laura O'Mahony. Cic saor le teacht amach dóibh. Yeah, bhí sí ag iarraidh briseadh tríd an deis scórála a thabhairt ansan.
Cuireadh thar n-ais ansan go héifeachtach ag Hannah Noone. Tríd ansan agus deis ag Lindsay Noone. B'fhéidir go bhfuil seans ar chúl agus tá an cúl ag an nGaillimh! Cad é mar thús ins an tarna leath. Cúl agus cúilín in imeacht nóiméad. Lindsay Noone, ní raibh ach rud amháin ar a haigne ansan, an cúl a bhaint amach. Sin sár-chríoch. Agus scór iontach eile. Agus díreach mar sin, tá an Ghaillimh, tá pointe chun cinn. Dúirt mé leat, d'fhéadfadh sé tarlú chomh tapaidh agus is é sin cad a tharla go díreach. Teacht amach arís ansan tá Ailbhe Davoren. An chéad cúilín sa tarna leath díshealbhú maith ansan ag Corcaigh agus deis teacht dtí'n taobh seo den pháirc áit atá Emma Cleary ag fanacht. Ciúin go maith go dtí seo. Rosie Corkery anois. Comhartha éigeantach ansan ó Laura O'Mahony. Yeah, bhí sí ag iarraidh duine éigin a bheith laistigh den chúl ach ní raibh éinne ann. Ag an deireadh, Katie Quirke agus an lámh in airde ag an réiteoir. Buntáiste á tabhairt ansan do Corcaigh thar n-ais. Go bhfuil le Emma Cleary. Seans ar scór. An ceann san laistigh den chúl agus tá sé ag Corcaigh! Chorcaí beagáinín chun tosaigh ansan, trí déag in aghaidh a haon déag, agus an dá thaobh ag cailliúint seilbh, b'fhéidir, roinnt mhaith i rith an chluiche. Cé gur thosaigh an tarna leath ar fheabhas, tá sé tar éis titim siar beagáinín. B'fhéidir go bhfuil deis istigh ansan, an cúl báire ag teacht amach, tá brú ansan, seilbh caillte, deis ag an nGaillimh ar an tarna cúl agus tá sé neadaithe! Mí-ádh ansan ar an cúl báire, níor éirigh léi é a choimeád agus ag an deireadh tá sé glanta íseal isteach san eangach. ag an nGaillimh. Tá an tarna cúl tagtha ansan agus sin scór thar a bheith cinniúnach. Chímid arís ansan iarracht ag tuirlingt, an cúl báire ag teacht, thuirling an pheil uaithi, ní raibh sí ábalta é a smachtú agus ag an deireadh pas thar n-ais agus urchar íseal isteach sa líontáin. Bhuel sin scór thar a bheith cinniúnach ar fad agus cúl uimhir a dó. ag teacht ag stad cinniúnach. Sea, bhuel, sin scór cinniúnach ar fad ag teacht ag stad go raibh na foirne an-chothrom ar fad ach cúl ag an nGaillimh agus mí-ádh. Seo chugainn arís iad. B'fhéidir go bhfuil ceann eile, an ceann sin imithe ar strae. Imreoirí ag gléic na peile ag an deireadh, iad sásta an cúilín a thógaint. É sin treoraithe thar an trasnán ag Olivia Divilly. Go díreach é, seo chugainn Gaillimh arís agus Hannah Noone bean agus duine in aisce. B'fhéidir go bhfuil seans ar scór eile an ceann san oibrithe tríd sin. Comhimirt den chéad scoth ansan ag an nGaillimh, Hannah Noone ag críochnú ach roinnt imreoirí páirteach sa ghluaiseacht, iad ar fad ag tuiscint an ról a bhí acu, mar a chímid arís ach Hannah Noone le críoch maith agus b'fhéidir pointe an árachais ansan aici. An bonnán séidte agus an tríú craobh sraithe i Roinn 2 buaite ag an nGaillimh anso tráthnóna nuair a casadh na foirne i gcoinnibh a chéile níos túisce i mbliana. Bhí dhá chúilín eatarthu ach anso ins an cluiche ceannais tá an bhearna sínte amach písín eile agus sé chúilín eatarthu.